o nwere ọtụtụ n'ime unu a na-ayọ biko gị apụtana ilo mbọsị mọnde kpochie shop gị rapụ business mana o nwe ihe m sị ka m lotele unu maka na ekwulu ekwu mere ọnụ anụrụ anụ mere ntị gị nwa bụ nwa ikolobịa nwa agbọghọ ma agadi nwoke ma agadi nwaanyị ị ya na-agala onwe gị n'ụzọ n'ani Igbo na-eme nta eme imo polisi akpọrọ gị jee tụọ gị n'ime cell o nwerọ ihe i melu maybe na a fụlụ tattoo na arụ gị ụmụnne m na-amarọ ihe a na-akpọ tattoo mgbe gboo ọ nya ka a na-akpọ uri ụmụ nwaanyị ji achọ mma mgbe gboo uri na onye nwata delu uri na arụ ọ nya bụ tattoo anụnwa ị na-afụ today ya kwa ọ ya dịdezi asị n'ime alụ i nwee ike na-aza kọlụ kọlụ ị na-azakwa ị na-aza egbutu ya family polisi akpọrọ gị mee gị arrest for no reason jee tụnye gị n'ime cell biko ka a na-ayọ gị gị nọlụ ana for one day mana ị ga-eje larụ n'ime cell for one week three days e nwee ike ọ bụrụ mbọsị mọnde mbọsị fraịde ka e jidere gị na mgbede e welu nwụrụ gị that fraịde ị larụ there satọde sọnde mọnde mọnde a wee bịa bail gị how many days ka ị spendịlụ there and ego ahụ ị zụtara for the month nyanwa ka a ya achịrị bịa chinye ndị polisi ị fụgo the reason why e ji wee gwa gị kpochie shop gị onye nụ ya kalụ nwanne ya kpochie shop gị na ọ for ọdịmma gị kpochie ya na ọ for ọdịmma gị i bulu moto na-ana zụcha ahịa bulu moto na-ana polisi afụ gị ka ị na-anya moto na-aga o jide gị particulars gị dị okay o buru moto gị jee park ya na police station moto ahụ ga-anọdụ ya luzucha taya ga ọ ya anọdụ ya for one month gị nwa n'onwe gị i mee mkpọtụ a tinye gị n'ime cell ị nọdụ ya for one week ka ọ na unu amarọ na ọ na-eme n'ani Igbo unu amarọ ọ maka ka e ji sị gị kpochie shop gị o nwere ndị na-asị na Nnamdị Kanu agwarọ ha ihe ha ga-eme o kwesịrị ka Nnamdị Kanu ka ị malụ na ọ Nnamdị Kanu bụ chi ị ka fụrụ anya taa taa onye o kwesịrị ịgwa gị ihe ị ga-eme ndị Fulani na-aba n'ime ọhịa na-amasaka ndị mmadụ na-erepu kedụ onye kwụsịrị ya ọ Nnamdị Kanu ndị polisi nọ n'ụzọ na-anakọsị onye ọbụla ego ọ Nnamdị Kanu kwụsịrị ya mana ị sị na ị garọ akpochi shop gị jee zụọ ahịa ị zụcha maybe after two or three days or maybe within the week polisi ya ejidekwa gị n'ofu nkọrọ ọ nasịa gị ego niile ahụ ị zụtara ị fụgo the reason why e ji wee gwa gị sị gị kpochie shop gị ị nụgo a da-emegide gị emegide a dịrọ emegide gị gaa ihe maka ndị ndị india ji wee chụọ ndị Britain na be ha ihe anụnwa ndị Britain na-eme na naijiria taa ọ nya ka ndị india na-eme ndị ha mere na india ndị india wee kụọ ekwe sị onye ọbụla kpochie shop ya ndị na-eje ahịa ejena ahịa ndị ọrụ oyibo onye alụna ndị na-anya moto onye ọbụla paakịe moto ya ndị Britain sọsọ ndị Britain pụtara ọrụ mbọsị mọnde o nwerọ onye ha fụrụ e mee ha etu a ugboro naabọ nke ịtọ ha buru akpa ndị Britain buru akpa ha si india naa etu a ka ha si wee rapụ india ha fọs ndị ha na-achị ọ ihe anyị na ndị naijiria ga-eje mana ị sị na ị ga-akpọpe shọpụ gị ije kpọpe shọpụ gị mgbe m pelụ nta ọ ga-abụ m mee ihe na-adịrọ mma mma m chọọ iti m ihe bifo chọọ iti m ihe o nwe ihe ọ na-ekwu na arụ na-anụkarị ntị ihe ịma inu ọ tụrụ ihe a na arụ na-anụkarị ntị ihe ọ kụwa m ọkụchi okwuge nkụcha m ọ sị m yes ma anụghị ihe o kwuru m sị ya yes mana m anụghị ihe i kwu ị sị na ị ga-akpọpe shọp jee kpọpe shọp ọnwa ọgbọ gị ha ya adị bụ owe jideta gị kụpụ gị maị kụpụ gị mkpụrụ ọkwụrụ mkpụrụ ọkwụrụ esi gị n'ọnụ tapụ n'ala maka na onye ọbụla kpọpere shọp ya mbọsị mọnde ụbụlụ gị ada alụ ọrụ ụbụlụ gị ọ da alụ ọrụ na Sunday Igboho onye yoruba ndị yoruba niile bịa elders ihe niile na-achị ana yoruba agbadogo ụkwụ na ana si na o nwerọ ihe ga-eme Sunday Igboho taa erelizigo ya na kotonu erelizigo ya onwezi ihe ọ nọdụlụ onwe ya mana ndị nke unu ndị na-achị ndị Igbo ndị nke unu ji ego wee jee kpọnata Nnamdi Kanu tinye n'ime ihe na n'ime prizin ifugo the reason why anyị ji wee hetie ndị a na-achị anyị ifugo ihe eji akpalịla ha George Obiozor eripitie na egen George Obiozor welụlụ na-enye ndị amị gift maka operation python dance 1 dance 2 dance 3 George Obiozor na-enyekwa ndị amị gift o ndị Amnesty International na-enye complain na Nigerian Army na-agbagbusi ndị IPOB George Obiozor na-enye ha gift na-enye ha award for ịgbagbu ndị IPOB ndị obodo ọzọ na-eti mkpu na ndị amị na-agbagbusi ndị Igbo ndị Igbo na-achị anyị na-enye ndị amị gift daalụ maka ịgbagbu anyị ka ihe o nwere ka the thing si wee metụta gị n'arụ ka m ripiti ọzọ onye na-achị gị onye ahụ ị na-akpọ igwe na-etu afa na-enye na-akpọlụ ya isi ana si na ọ na-eprotect gị welulu gift wee je na-enye ndị ilo bịa gbagbuo gị onye ezi na-etizi mkpu na ndị amị egbucha ndị igbo niile ọkwa ifugo ya atụọla ọmala ọ mala atụọla ofeke o fele fenye isi n'ọfịa nọrọ ana n'ụnọ maka na ndị anụnwa ha emego anyị ka anyị malụ na o nwere na o nwerọ ihe anyị bụ n'ebe ha nọ so anyị ga-eme ka ha malụ na ọ the masses bụ the gọọmenti George Obiozor bụ just one person ka ọ bụ Ọhanaeze ndị Igbo mmadụ one ka ha dị gọvanọs sinetọs mmadụ one ka ha dị anyị ka ha so ka anyị na ha traịa n'ihe nọ n'ime nkwa niile ha kwere anyị o nwerọ nke emelụ taịm elugo mgbe anyị ga-eji wee gwakwa ha na ha tinye iwu na anyị agarọ emezi iwu ahụ ha tinyere let everybody be on their own ka anyị malụkwa onye nwe obodo taịm elugo onye nụ ya kaalụ nwanne ya mbọsị mọnde a ga-akpọchi shọpụ niile sit at home until ha relizie Nnamdi Kanu Sunday Igboho ọ dịgolo onwe free ndị Yoruba agbadoro ụkwụ n'ana si gịnị na o nwerọ ihe nwa ha melụ ha niile from A to Z o nwere onye condemn ha niile bịalụ sị mba kama ihe ya-eme ihe ya-eme echi niile ya mee tata efuru ihe nye ozugbo unu je kpọrọ Nnamdị Kanụ ndị na-achị unu kpọrọ Nnamdị Kanụ je tinye n'ime ụlọ nga na emerọ nta eme imo ihe ọ na-ekwu bụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ọ kwa Nnamdị Kanụ ọ ya-apụta and ọ na-apụta o ya-eji nnekwu nza wee na-apụta ọfọ kala aka ka o ya-eji wee pụta onye be ịnọtu ya bie na ekpere o luru na mbọsị Monday kpochie shop gị mana ọ bụrụ na ị sị na ya kpụrụ ya kpochie shop gị gị na nwa ọgbọ gị gị na nwa ọgbọ gị akụrụ n'aka that day tipụ gị ajụ n'anya ka ị fụ na a da-ayọ gị biko kụọ ofu mkpụrụ eze gị kụrụ ya tụpụ n'ala ị ya-apụta bịa pụta i je zụọ ahịa ma zụgide that rubbish a ihe a na-azụ zụchaa ya ị pụtakwa ị chịlụ dị ego kponye ndị police